ọ bụrụ na inu gbafụ m ala ịhụ m ya akpọ m onye ala si ya akpọ m eze inu owa na-ajụ anata atụrụ anya na-ekiri mmọ ibe ọ wụ ọja dufuo dike ọja baa akpa dike abaa ọhịa dike erighị alị nna ya eburu ebe ọjị na-ese okwu wụ ebe mvọ adụghị ibe agụ ji eme ile dị ya na mvọ aka ibe udude ji eme nka dị ya n'ike dinta anaghị agbata enwe na ụla mbụ enyeghị m eji na agụụ na agụụ wee sị na isi edeta isi nne m nwa nwaanyị mụrụ nwa mkpụmkpụ makwanụ ka o si akwọ ya n'azụ ọ na-eme asịrị gụwa nwaanyị o dewe uri ọnụ ọ gụwa agbara o jewe ebe ọ na-adọ anaghị amata edi na ụzọ nsi ndụ bụ isi mere nkịta dụ ndụ ji aka agụ nwụrụ anwụ mma ọkụkọ si na ya makwana ihe mere ya tụọ n'ala ya ehurute ihu menye ya anya elu maka na ya ma na ọnwụ na-egbu ya na-esi n'elu abịa agwa dibịa kama kwa agba afa ụtụ ya hunatakwa na kwe aka ụyọkọta anya makwa na ibi wu nnukwu ibu arụ anaghị m asị onye ibi ya awụna aja ọ wụ aja ibe nnene dị ori azụ ndụ ya ka ọkpụ na-agbado ọ mara taa azụ amaha akwa ngịga ome mma wụtara ọtụ aja akụkọ agwọ na enyi ya agwọ jee be enyi ya na ọba enyi ya nọsịa si ya enyi m anakwa m ọ sị ya ka ị na-ana ibe atụkwana gị ọ sị ya hee kwado anyị na-atụ ama nka m na-esikọrọ ụmụ ụwa na nkakwụ na-agwọ ọgwụ ya agwọgide ọnụ ogologo ya ndị be anyị onye unu na-anụ onu ya wụ eze inu owa ọtụrụkpọkpọ dụ na nwoke tụrụ okenye ọkpọ n'isi nze kara onwe ya mma niile nwoke ọchọkwa adịrọ mma na ala ama ka ọ ya adị n'ozu nọ n'ihu onugwu gwa ya na ọ dị ilu adịghị m ụsa wee kpụrụ ile n'ọnụ mana ibe m ji wee bịa ụwa ka m na-eme imebidoziwa aka ọrụ m ịghọta mwa wụ eze inu abala nga uru oli nni ji mmiri rie nni ilili chajelacha ofe anyị a anya nyepere anyị ga ọnya mụ na anyị ụtarị ndị nsọ dị nsọ dara onye mmehie n'isi ọdụ nsọ dị ọkpara chukwu akpata n'iru oche ka ndị ilo ha fụ ikpo nnọọ kpagbu ike igwe ilo dọrọ ka drati na-ebi ihe ubi uche ka uche na ka isi unu wee chịkọ ọrụ dịka chịkọ dị sụnụ ihe na-enye ka tinenye maka na ọ chukwu nye gị eke onye amụna ka mụ na ti ma ọ ka ibuchi dawa ikele ka adamu ka i wee doo oke ka oke nọ n'ime siwe oke ayịghị oke aka m bụkwa otu onye n'ime ụlọ ebe gị na-ese iwe ose na-agba mkpụrụ mmiri agwalala mana agwachita ya ntamụ let's go abụrụ ije ofu onye ọ dị go taị na anaghị azọ mpụta na ilevu mgbe oge 12 akụchie nwa a na-ahịa eze ọ na-abụ isi akwara ji mkpa akụwa okwu i was na-ekwu dị na nwoke o ji 2 by 2 eme ọgọ three station ma ụmụ nwa onye bịa ọgbara ibe ụtọ dị na nwoke tọkụna dị na nwoke dịka ibe amụ na-atọ dị ori ma anụ lahụrụ ụla n'anwụ filie comfortable na enu m anya na nwụzi ajọ ụmụazị ome nke ntị na-anụ ntị adụkwa ayi ndidi bụ ọgwụ ụwa